na-agbachiri ndị ala eri n'ipe n'ipe n'ipe n'ipe ahafịa ya banye ozugbo ọ bara ịja nwanyị ịja nwanyị ya lụọ six zero ewezụpụ ọla eri kere ma were goolu tupu ọla eri kere dịka owo ụmụ agbọghọ unu sọkwa ama asọ

anyị ji mbata his excellency the deputy governor anambra state ahize maka ndị nwere ọkpa na-agba ọ ndị nwere aka na-akụ ndị nwere ọnụ iwe na-ekwu Anyị hụrụ na anyị zuru ezu baa ụba. Ekele dịrị Dr. Chibueze Ọfọbụike, Mayor Agụata Local Government Area. Nchịkọta bọọlụ o mere 14 communities agbakọrọchana. Ọ na-ala Ekwulọbịa na Igbo Ukwu ịgba finals. Ọ finals ka eji zuo maka ezuo ka a ha eri udene atọtuo ngụga.

ndụ bịara awa aja dị n'ala a na-agụ aja ọnụ anyị ekene mighty mighty n'umuchu kenekwe pastọ obiọma and the others anyị ji ewerezi nwa ohere a gee commentary anyị na-abịa ọ na-abịa abịa na-azụ azụ maka ibe na a na-eme ka ndụ ka ka eji akara ata mmanụ aṅụ mmanụ aṅụ na ụtọ akara na ụtọ anyị wee na-ekene our deputy governor na-ekene ndị igwe na-ekene ndị PG ma ndị nọ n'okpu mmemme anyị kwa ndị nọ n'uwe akwa ọcha ruo ndị fada ọ Ekwulọbịa na igbo ukwu na-achịchasị ya maka asọmpi egwu bọọlụ ka a na-akpọ ya

ọ ya na-atụkwagharị ọ daala onwe ya refri si ya come on suzu binie ele captain ya na ibe na-eme ya na ibe na-eme ya na ibe na-eme o nwere bọọlụ o tilere ya ọsọ ya o kweghị ihe defender ndị Ekwulọbịa ekweghị ba agbaghị onye from goal post be o jere mgba o jere mgba azụ ebeghị n'ana gbaa Refri sị na ndụ Ekwulọbịa lụrụ alụ ndị Igbo ukwu esile nọmba 10 pụrụ iko ya bịa mee ọ kpọlere ya akpọle onye nke kere bandage klọs wee Sunday ọ kwere na na mana ọsọ ndụ na-enene enene ka ọ gbaala ọ hụ ka post dị esi n'ebe ọla ka agbapụta a na-ekwu ekwu a na-eme eme onye isi so ọhụrụ nkene anyị wee na-ekene ọrụ atụ egwu ndị Agụata Honourable Mayor Doctor Chibueze Ọfọbụike eze Akụnne na Agụata ahịa ize na nke na ọkụlọs onye Chikamso with the ball nwata hey obe aka n'isi n'ọlị na-aja eze nna ya ọkwala kipa agbapụtara bọọlụ yo ndị mmadụ na-agba bọọlụ ndị ahụ ọnụ na-ewenye aka elu nọmba 27 ọ gbara ya n'obu a na-asụ ya ike ba hafụ bọọlụ na-akpacha ocho hafụ bọọlụ na-ebi ma ọma ọ kụrụ ọzọ onye nke ọzọ ọ bụ onye ka egwu achụkụ Ekwulọbịa 1 Igbo Ukwu 0 o wee wụ na Ekwulọbịa winuru the 2026 Agụata tournament nke a chịkọbatara by the mayor ekene dịrị ndị Ekwulọbịa you can see before them their president general igwebe nọkwu nso Ekwulọbịa a na-ekene ụnụ na nọmba wan ka ụnụ wụ n'ihu nọmba wan ka ụnụ n'azụ anyị ji anawazi o na o si gbatakwuru n'ibe anyị hụrụ n'anya ndị be anyị ka anyị bịanụ eslọt maka adị ama ama ihe a zọrọ ọ wụ 6 million tinyere agịrịga agịrịga ya maka ndị gbara first ji eji 3 million na ndị gbara second ga-eji 2 million na ndị gbara third ga-eji 1 million na ndị niile soro na tournament a ji enwe ihe iti aka n'obi Thank you.